onye nna alụ n'obodo a chris abịara ka njem itie ọ dị possible ịbịaziri ebe anyị na nwunye mmadụ ị na-abụkwa na inwe ibiribe ọgada ọkwa nwa ibiribe ọgada o mechara ofu ụbọchị ma ọkụzụ

for country ọnụ m ekenere gị n'ebugbu odegwu nwa ọkwa onye bulu ebu n'obusigo for country asị m na ọ ya-adịrị gị mma ebe i si weta ya bụ ive mmaji kwuru mmaji for country ị na-anụ ive m na-ekwu asị m ebe i si weta ya bụ ive mmaji kwuru mmaji ọ chọ nke ọ ga-eme gị ọdachi ekwekwana ya onye ọbụla sị isi gụ na awa aja nke ya ka ọ ga-eji chụ nwanne m ị nụgo for country ọnụ m ekenere gị n'egbugbo eziokwu eziokwu na-ekwenu buchi nwa enugwu ị bụkwara nwa enugwu bịara ọnịcha too ọkwa nwa enugwu ọnịcha wara anya ọ wụrụzie nwa otu ị makwa na o bu anya na-agba were kparịrị onwe ya maka na diochi ọwụna dara ibi nwa obere na agba ka o vu arị enu nkwụ ọkwa ị ma na diochi ọbụla dara ibi nwa obere na agba ka o vu arị nkwụ o ji abụ onye ibi rigbuo nkwụ obe na agba ịbụọ ị makwa ive m ji ekwu onye bụ ive maka na ị wụ onye ofe otu bịazie n'otu wee too ị makwa na anya na-agba ka i bu akparịrị onwe gị ị wara anya n'enugwu bịazieri n'otu ndị otu wee wakwuo gị anya taa odegwu nwa na ọnụ m ekene gị ị na-anụkwara ife m na-ekwu asị m na ọ ya-adịrị gị mma o odegwu nwa na ọnụ m ekene gị asị m na ọ ya-adịrị gị mma ị nụgo ebe ọ bụ na ijele chukwu kere ụwa ga-ebuo gị ụzọ kpele gị azụ mgbachi ile na ọnụ m kenere gị n'egbugbo asị m na ọ ya-adịrị gị mma

ekenekwukwa nke ọzọ asị m na ebe i si weta ive i ji mere m ọgọ mmaji kwuru mmaji ị na-anụkwara ive m na-ekwu asị m na ọ ya-adịrị gị mma maka na i buo n'ilu na ị ya-ebute ive ọma

onyebuchi flesha mr flesha ị na-abụkwa na onye a na-ekwu ọkwa mr flesha ka a na-ekwu okwu ya odegwu nwa nwa ka nwa odegwu nwa na m ekenekwukwa gị ọzọ asị m na ọ ya-adịrị gị mma ị na-anụkwa na ibe m na-ekwu nwoke m flesha be anyị na nkere gwa gị eziokwu na o tego i riwere ego ana ajụjụ m na-ajụzi biko bụ na ego ọ gbadoro akwụkwọ ka m jụwa ajụọ maka na o rigidere ego bọsị m bịara birthday gị ịnakwa bọsị m bịara birthday gị na iji ego wee saa m arụ ajụjụ m na-ajụzi bụ na ego ọ gbara ndụ ka m malị bulion van be anyị ana m anụ ndị na-ekwu blesi ka m jụọ gị ajụjụ odegwu nwa nwere onwe gị aṅụrị maka na o tego m gwabara ụmụ ikorobịa be anyị asị m aba malịkwa na ọkwa ibe ọbụla ị ya-eme n'ụwa ka obi dị gị mma biko bụ ka gwa ahụ mee ya wụ ibe nwata chọba odegwu nwa na nkanụ ọnụ m okenere gị n'egbugbu nwata chọba nwata chọba ibe ọbụla ị ya-eme ọ ya-adị gị mma biko mee ya wụ ibe ọ bụrụ na nwa ka ị ga-akpọrọ ka obi dị gị mma dị anyị gị kpọrọ ya gbara ya bụ nwa ibe ndị ibe onye bụ ibe ibe ọ bụla ị ga-eme n'ụwa ka obi dị gị mma biko gị mele ya

nwata chọba nke ya osisi a tụrụ anya ọdịda ọ kwụrụ ka ọ kwụ nke dị ndụ ejere ihe olu onwe ya odegwu nwa ọkwa osisi a tụrụ anya ọdịda ọ kwụrụ ka ọ kwụ nke dị ndụ ejere idala onwe ya nwata chọba nwata chọba nwata chọba ọ bụghị ibe ya bụrụ itoto ibe itoto na-aza ọ bụkwa nwata chọba nke ihe osisi pụtara ibe ma ibe ị gwara mgbe gboo osisi a tụrụ anya ọdịda ọ kwụrụ ka ọ kwụ nwoke m odogwu nwa ekene m gị ọ ya-adịrị gị mma ọ ya-adịrị gị mma ụbọchị m ji abịa na nkanụ ndị nkanụ ya-ama na mụ abatago na mụ wụ ichoku nwa na nka ụbọchị m ji abịa na nkanụ ndị nkanụ ya ekweta ụbọchị ọ bụ na m na-ebu ebube bụrụ mpụ saa ụbọchị m ya abịa na nkanụ eziokwu eziokwu na m na-emere ndị nkanụ mmanwụ m mecha ya ndị nkanụ niile ya ekweta na ndị nanka ududo nwere ihe ba na-emekwa obodo ọbụla nwere omenala ba na-emere onwe ba nanka ududo na anyị na-ekwu okwu mmanwụ maka na eziokwu eziokwu ị ma na ị ma na ihe ngana adị eri ehi ngana chacha maka na agwọ bụ na na-adụ ụdụ ike gụrụ onwe ya n'osisi odegwu nwanna m ekene unu niile na ofu ofu asị m na ọ ya adịrị anyị mma onye jide jide nwoke m jide nwoke m gekwe ntị ka m gwa gị ibe ọ bụ icheoku nwa nanka nọ n'ọgbọ nwoke m jide asị m gị lekwa anya na o nwere akwụkwọ ndụ na-ene anya ị makwa ihe ba na-enere anya maka ba sị na ị na-abụ na ị na-agba na ọgbọgbọgbọ onye jide ọkwa m ekenego mgbachi ile kene ya eri ọfụma odegwu nwa bisa m ya aka ebisa m ya aka asị m n'ego ka okere ya bụ ọgwụ ọgụ o soro ibe ya jeri ile ele ọ ya adịrị anyị mma ise